Уэ нартыжьхэр зэхуосри, Сосрыкъуапцӏэу лӏы фӏыцӏэ гъущӏынэ нэщӏыбагъкӏэ яуб. Лӏы фӏыцӏэ къуэгъуу жагъуэ зэрабж. Тхьэр зытебгэн, бгыр зытеуэн, уанэмыгъуэр тезылъхьэн, лъапэ кӏэрыхъ, жэмыхъуэрылъху къэзылъхуари зымыщӏэж, зызыщӏэжу щыӏэр зыӏэщӏэкӏуадэ, кӏуэдыпӏэм дизышэ, шынэ къыдэзыгъащтэ, хьэгъэщагъэм хэмыкӏ, зэщымыщхъу дызыщӏ.

Уанэр трекъузэ, зызэщӏекъузэжри куэбжэлейм зрет. Сэтэней гуащэу, гуащэу щыӏэм я лейм, Зэт, зэт! жеӏэри, и ӏэлъын мыщӏэм къигъэлъагъуэм йоплъ. И ӏэлъын мыщӏэм ӏэфэщӏагъуэ ирелъагъуэ. Гъэфэмрэ и лъагъур щхъуафэу зэщӏонэри, плъыщхъуэу зехъуэж, и ӏэлъын мыщӏэм къыщекӏуэкӏыу щилъагъум, и гум пикъузыкӏыу и къуэм зыхуегъазэ, Уэ си щӏалэ нэхущи, си щӏалэ закъуэ, си ӏэщхьитӏ жьгъырур жьгъырыжьгъыжыркъым.

Зэхуэсыпӏэ ящӏауэ къыппоплъэри тесщ, сигу умыгъэныкъуэу, сомыгъэгузавэу мы зэм къызэдаӏуи, уанэмыгъуэр томылъхьэ, гъуэгу мыгъуэ уемыжьэ. Уэ си анэ дыщэ, си анэу нарт гуащэ, гуащэм щыӏэм памыщӏ, уи мыщӏэм зигъэщхъуэрэ плъыщхъуэу зихъуэжкӏэ.

Уэ си щӏалэ нэху, уэ си щӏалэ закъуэ, Закъуэриежьэ, зи ежьэныр къыщыхьэм зи фэ имыхьэж. Хьэпшып гуэрхэр мыӏупщӏу мыщӏэм изолъагъуэ, Хьэпшыпыр слъагъум лъыпсыр къыпож. Си жыӏэм уебакъуэрэ зекӏуэ гъуэгу утехьэм, Сыт хьэпшып ухуэзэми, уемыӏусэу блэкӏ. Уэ си анэ дыщэ, си анэм нарт гуащэ, Гуащэм щыӏэм я лей, лейуэ домыгъэпсалъэ. Уи ӏэлъыным соплъри, си лъэр зэрегъанэ, Уи жьгъырум соплъыжри, си гур егъэжэщӏ. Сэ иджыри сыпсэущ, псэууэ сомыгъеиж, Жеӏэ Сосрыкъуапцӏи, ныдошэсыкӏ. Гупсысэгъуэ хэхуауэ, гъуэгу мыгъуэ тоувэ. Зытеуэгъуэ икӏуауэ гъуэгущхьэӏум тету жыгеижь ныӏуощӏэ. Жыгеижь щӏагъыр жьауапӏэ дахэщ, жыгеижь щхьэкӏэр уэгущхьэлыдщ. Жыг щӏагъ жьауапӏэр яхуэмыгуэшу зэмыгуэгъу вакъитӏ мэзэрызохьэ, зэрызехьэурэ йош, ешу зэрыувыӏэу жыгеижьыр зэщӏогъагъэ.

Чей изыр къиӏэтри, нэщӏым щхьэщеубыдэ, игъэщӏей щхьэкӏэ изым итым щыщ нэщӏым ткӏуэпс кӏуэӏым. Зыхуэза ӏуэхугъуэр зыхуихьынур имыщӏэу и гъуэгу тоувэж, зытеуэгъуэ икӏуауэ гъуэгущхьэӏум телъу кӏапсэ кӏыхь рохьэлӏэ. Кӏапсэ зыхуэзам зыкъыпеукъуэдий, зэрыбгъэдэкӏуатэу зешыхьыжри, шадзу къыхогъуэлъ. Кӏапсэ кӏапэр еубыдри, ирелъэфажьэ, зэриутӏыпщыжу шадз къызэхуещӏыж. Зыхуэза ӏуэхугъуэр зыхуихьынур имыщӏэу и гъуэгу тоувэж. Зытеуэгъуэ икӏуауэ нэб жылэжьым нос, и псэм и щӏасэр зыдэс пщӏантӏэм дохьэ, пщӏантӏэ зыдыхьам зы унэжь дэтщи, унэ бгъунж лъэбышэщ.

Езыр унэм щӏохьэ. Щӏасэм и адэ-анэр зыщӏэсымкӏэ щыщӏэплъэм, хъуаскӏэ къыжьэдэлъэлъу анэр жейуэ елъагъу. И жьэм блэ жьэдэпщхьэрэ къыжьэдэпщыжу адэри мэжей. И щӏасэм деж щӏохьэри, къигъэушыныгу И ӏэр ныхуеший, щӏасэм и щӏылъэныкъуэр мафӏэм хуэдэу пщтырщ, адрей лъэныкъуэр мылым хуэдэу щӏыӏэщ. Ди щӏасэр къызэщоури, Уэ къеблагъэ, жи, Сосрыкъуэу си щӏасэ, Сосрыкъуэу си нэху, зи мэӏуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщӏ, дыгъэр зи пыӏэ щыгу, ещыгуауэ шым ес, шэсхэр зыщӏэмыхьэ, си пщӏыхьым хэмыкӏ. Сытым уигъэгумэщӏ, сытым уигъэщхьэжагъуэ, щхьэ уи нэгур зэӏууа? Сызыгъэщхьэжагъуэр къэӏуэтэгъуейщ, сызыгъэгумэщӏыр сэри сщӏэну сыхуейт. Си зекӏуэн къысщыхьэу гъуэгу сыкъыщытехьэм, зытеуэгъуэ къэскӏуауэ гъуэгущхьэӏум тету Жыгеижь сыӏуощӏэ. Жыгеижь щӏагъыр жьауапӏэ дахэт, жыгеижь щхьэкӏэр уэгущхьэрытт. Жыгей жьауапӏэр яхуэмыгуэшу зэмыгуэгъу вакъитӏ мэзэрызохьэ, зэрызехьэурэ йош, ешу зэрыувыӏэу жыгеижьыр зэщӏогъагъэ. Къэгъанэр абыдзэу зызэрадзыж, зызэрызэрадзэу жыгеижьыр мэгъуж, зымыгъэгъуэну зэмыгуэгъу фӏэкъитӏыр зэкӏэ щӏызодз, зыкъызэрызгъазэу зызэрадзыж. Сосрыкъуэу си щӏасэ, Сосрыкъуэу си нэху, зи мэӏуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщӏ, дыгъэр зи пыӏэ щыгу, Ещыгуауэу шу ес, шэсхэр зыщӏэмыхьэ, зэрызехьэу плъэгъуар ди псэукӏэ шынагъуэрщ. Ди тхьэгъуш пшынэр зэхэшэразэу мышэрэшэжу дыкъызэрынэрэ лъагъуныгъэншэу, кӏыфӏыгъэм дыхэту, дызыхэтри дымыщӏэу, зызыщӏэжи тхэмыту, дыр зыми гу темыхуэу, тхьэгъэр ди ӏэщӏыбу, тхьэм ӏэщӏыб дищӏауэ етхьэкӏ гъащӏэращ. Абыи сыкъыӏукӏи, зы теуэгъуэ къэскӏуауэ, чеижьитӏ сыхуозэ, зым санэфӏ изыбзэу, етӏуанэр нэщӏыбзэу, нэщӏым изыр къефыхь, зыкъыхуеӏуб, зынеӏубыж, зегъэджэрэз, изым зыкъигъазэкъым.

Дыгъэр зи пыӏэ щыгу ещыгуауэу шым ес, шэсхэр зыщӏэмыхьэ, узыхуэза кӏапсэр псэ гузэвэгъуэщ. Гузэвэгъуэм хэмыкӏыр анэм и гуращи, Сэтэней гуащэу, гуащэу щыӏэм памыщӏым и гущӏэр пеӏуэнтӏыкӏ, и бынжэ кӏапэм укъыпымыкӏами, зыкъыпкӏэлъиший, анэ бынжэ кӏапэу къыпкӏэлъекӏухь.

Сосрыкъуэу си щӏасэ, Сосрыкъуэу си нэху, зи мэӏуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщӏ, дыгъэр зи пыӏэ щыгу, ещыгуауэу шым ес, шэсхьэр зыщӏэмыхьэ, уи щхьэ иромыгъажэ. Хьэбз узыхуэзари хьэбзыжьым и ныбэм къибэныкӏагъэри, нобэкӏэ щымыӏэу, ипэкӏи щымыӏауэ, шыӏэныгъэ бгъэдэмылъу ӏэубыдыпӏэншэу анэ-адэр кърамыдзэу, дзы уз дыгъэбатэу, етэрыжь щэхуу, хуащӏэр яфӏэмащӏэу, я нэм щӏэлъыр мыгъуагъэу, фӏыгъуэм пэӏэщӏэу, ящӏэм ӏэфӏ щӏэмылъу щӏэблэ къэунэхуным и нэщэнэ телъыджэщ. Къэджэ-наджэм сыхэмыту, Тхъуэжьеижьыр згъэзагъэу, унэм къэзгъэзэжу, уи адэ-анэр зыщӏэсым, сыныщыщӏэплъэм, сызыӏуплъэр тылъыджэщ. Хъуаскӏэ къыжьэдэлъэлъу уи анэр къыщылъщ. И жьэм блапцӏэ жьэдэпщхьэрэ блащхъуэу къыжьэдэпщыжу уи адэр къыпэщылъщ. Сосрыкъуэу си щӏасэ, Сосрыкъуэу си нэху, Зи мэӏуху дыщафэ, Афэр зи джанэ куэщӏщ.

Абыхэми сапхрокӏ, узыщӏэлъыр сыныщӏохьэ, укъэзгъэушыну си ӏэр нызошийри, сызыӏусэр гъэщӏэгъуэнщ. Уи щӏыфэ лъэныкъуэр мылу диящ, адрей лъэныкъуэр мафӏэлыгъэу ес. Сосрыкъуэу си щӏасэ, Сосрыкъуэу си нэху, Зи мэӏуху дыщафэ.

Сосрыкъуэу си щӏасэ. Сосрыкъуэу си нэху. Зи мэӏуху дыщафэ. Афэр зи джанэ куэщӏ. Дыгъэр зи пыӏэ щыгу. Ещыгуауэ пшым ес. Шэсхьэр зыщӏэмыхьэ.

Игъуэ хъуауэ ябжри, егъужагъуэгъуу уиӏэр зы зэрыгъэхъуауэ уамыгъэпсэуну уи ужь къихьащ, уэ ӏуэху уащӏащи, сынолъэӏу, гъэзэж. Си анэм уемыжьэ къызжиӏэу, си щӏасэм гъэзэж къыпищэу, си пӏалъэр къэсауэ ябжу, сыпсэууэ сагъеижу, ну сыт ӏуэхугъуэ? Сэ махуэ къэси си пӏалъэщ.

Къримыгъащтэу тхъуэжьейм ныблех. Щӏопщыр и гукъеуэу Хьэрамэ ӏуащхьэр нэблагъэпауэ нэм къыщӏэлыдэу дыщэ пыӏэ гъуэзэджэ дыгъэпс гъуэгу зытетым телъу ирохьэлӏэ.

Пыӏэр къэпщтэм дэ фӏым дыхуишэнкъым. Си анэм уемыжьэ жиӏэу, си щӏасэм гъэзэжыр къыпищэу, си шыжьым имыхабзэххэу сиущиину хэту нобэ сытыр къэухъу? Нобэр сыт щхьэкӏэ фи жагъуэ? Жагъуэм уи нэгу иплъэну Хьэрэмэ ӏуащхьэ и щыгум гуныкъуэгъуэшхуэ яӏэу си жагъуэгъухэр къытесщ. Си егъужагъуэгъухэр къыспомыгъаплъэу игъуэу дынэгъэс, игъуэу дынэмысым я жагъуэ хъунщ, игъуэу дынэсым я жагъуэ тщӏынщ. Жагъуэгъу гъэгуфӏэ Тхьэшхуэм димыщӏкӏэ, дынэмыс щӏыкӏэ, зыри щымыгъуазэу зы тӏасхъэ сиӏэщи, бжесӏэну сыхуейщ.

Зыми сигъэшынэкъым. Тӏасхъэ сиӏэу щытми, къызомыгъэӏуатэ. Уэри уи тӏасхъэр къэпӏуэтэн хуеякъым. Хьэхэм яшхыжыну жыӏэмыщӏэ шыжь, сыт къыпщӏэӏуар? жиӏэу щыщӏэгубжьэм, и тхъуэжьеижьым Хъунщ, жи, бжесӏэнщ. Лъабжьэ зыфӏэтым къыслъэщӏыхьэ хэткъым. Хэмыту жысӏэми, зыгуэрурэ сыкъащӏэрэ псыхъуэрыжэ сыкъащӏым, мывэ лъагъуэ къысхуащӏым си лъабжьэр щӏихынущ, жиӏэн имыухыу, Сосрыкъуапцӏэ щхьэритӏэгъа пыӏэр щхьэробзэхыкӏ, бзэхыжа пыӏэр нартхьэ я тӏасхъэщӏэхт нарт фыз удыжь,

Сосырыкъуапцӏэ мывэм йонэтӏауэри дырихуеиж. Нартыжьхэм мэгулэз, иныжьхэм мэгузасэ, Сосырыкъуапцӏэу лӏы фӏыцӏэ гъущӏынэм иукӏыкӏэ хъунур зыми имыщӏэ, зэщӏоупщӏэжри фыз удыжьыр къалъыхъуэ, удыр къагъуэт, утыкум кърашэ.

Кърагъэгъэзэну жагъуэгъухэр мэкӏий, иригъэгъэзэну Сосрыкъуэр мэхьэкъуэ. Уэ Тхъуэжьеижьу хьэхэм яшхыжын, сыздэпхьыр дэнэ? Си напэр томых, дзы къысфӏомыгъэщ, сыкъызэригъэщӏрэ си щӏыб, си бийхэм езгъэлъэгъуатэкъым, си лъэр щӏэмытыжми, сэ си псэр ӏутщ.

Уэ зэрызохьэ, уэ зэрызокъуэ щхьэщыдзэ кӏыхьыр псыхъуэрыжэ къащӏ, и дыгъэпс гъуэгур мывэ гъуэгукӏэ зэпхахъу. Мывэ гъуэгу зэрыхъуу Тхъуэжьеижьу лъэгу щабэм и лъэр мывэм щӏежри мыкӏуэжыфу къонэ. Мыкӏуэжыфу къыщынэм, Уэ Сосрыкъуапцӏэ, жи.

Кӏуэцӏытӏысхьэжри, жэщибл махуиблкӏэ и жагъуэгъухэм къахозэухь, и шэр еух. Шэ зэримыӏэжыр жагъуэгъухэм ящӏэми, къыбгъэдэмыхьэфу, жэщибл махуиблкӏэ къауфэрэзыхь. Лӏыгъэм зрагъэхьу къыщыбгъэдыхьэм хьэдэхъурейщ. Хьэдэр зэралъагъууэ зэтозэрыгуэ къытозэрыхьри, зыкърагъэщӏэж, зыкъызэрищӏэжу лъыкъуалэр къикӏыкӏыу и джатэр егъабзэ. Зауэм хуэгъэпсауэ гъущӏыпсэм зыри щахуемыщӏэм щӏым псэууэ щӏатӏэну унафэ къызэдащтэ. Ягъэдэӏуэшхуэнуи упщӏэ кърат. Уей-уей жи, уэ Сосрыкъуапцӏэ, лӏы фӏыцӏэ гъущӏынэ, емынэ шу, шууэ щыӏэм памыщӏ, зыми памыщӏыж, мы дызыхэт гъащӏэр пщӏыхь пэлъытэу идохьэкӏ. Пщӏыхьыр иух щыхъукӏэ, дэнкӏэ къыхэпхыну? Зыхэхъуэ лъэныкъуэмкӏэ? Е зыхэщӏ лъэныкъуэмкӏэ?

Шхын щхьэкӏэ дылӏэми, лӏыхъужь демыфэн, лӏыхъужьи дымышхын, зышхми къыщӏэмыкӏуэн. И цӏыхугъэ дыгъужьыр хьэкӏэкхъуэкӏэм къахэкӏыу къащыжриӏэм, Сосрыкъуэ къопсалъэри, Сэ лӏыгъэу схэлъым и ӏыхьэ бланэр дыгъужьым хурекӏуэ, жи.

Жэщибл махуиблкӏэ хьэдэ ӏуащхьэм фӏоджэгухь. Сосрыкъуапцӏэу гъущӏыпсэр къыщӏигъэщӏар имыгъэзэщӏауэ и псэм зэрихуэу хьэдрыхэм щызоуэ. Уафэкъащхъуэр игу къэкӏыу зэш къыщытеуэкӏэ щӏыгумкӏэ къоӏэ.